As we thank you, as we praise you for the good things that you have done, we ask you for one thing. There are people na-eri ndị be anyị mugu ha erie na napụ ha brain were brain ha wee gbazuo ahịa. Our 21st century Igbo brothers and sisters are now mere republic.

Earlier, o nwere ndị a na-akpọ ndị USB, ndị nke madam na-achị ha bụ Ngọ ndị ara, onye ara na-achị ha nọ America. She put and tweeted to them na leta ya o deere ndị United States amịtago mkpụrụ, so they went on social media and started ịyị ara, 21st century one for that matter.

In Jesus name, amen. Oya ka anyị gaanụ n'ọdịnala. Biko, ọ bụrụ na ị bụ onye ọdịnala, were ọfọ gị bịaba because this is our tradition, not the one I first of all preach. Uh, ụbọchị tata ya maranụ anyị mma o n'ihu n'ihu ka enwe na-ama ọ na-amachi ya azụ maka mmapụ aha egburu awọ ana m ekele gị mmụọ ala nna m mmụọ ala mụrụ m mmụọ ala Ụmụobom ana m ekele gị nnukwu nna m na-ekele gị n- nna m bụ Ashigburu Obi wee na-asị m kpọọ gị kpọrọ nnukwu nna gị kpọrọ nna gị bịaba kpọrọ nnukwu nna gị bịaba onye m kpọrọ ya kpọọ ibe ya ana m ekele gị mmụọ niile na mmiri niile gbara okirikiri na be anyị ana m ekele gị gị nwa bụ mmiri ọmarimo na-ekele gị gị nwa bụ ọkwa na-ekele gị gị nwa bụ Nwangene ka ụnụ ha bụ mmiri na-akpa ike na be anyị ekele m ụnụ ana m ekele gị gị nwa bụ awa keshi mmiri na-esi nri na mgbede ana m ekele gị, gị nwa bụ ara na-azụ nwa, nwaanyị oke osimiri nke bi na Wakoshi na-ekwu okwu n'uhuruchi, ana m ekele gị. M wee na-asị o na ọ na Biafra ka anyị nọ, okwu Biafra ka m ji wee bịa. Okwu Biafra a nụnwa, unu maara na ebidoro m ya mgbe m na-erubeghị mgbe m na-aka mabido my left from my right ọ mgbe m bidoro this Biafra agitation unu maara ka m si wee na-apụ in this Biafra agitation mara ka m si wee na-abata maka unu nwa bụ mmụọ unu na-ahụ ụzọ aha m ahụ unu maara ka m si apụ unu maara ugboro ole m dabagoro n'ime olulu unu napụta m Wee sị na mụnwa ama nwụ, na m ma-adị ndụ n'ala nke ndị dị ndụ, n'agbanyeghị ọchụchụ niile a chụrụ m, left, right and centre, eshi n'Abuja, nke megidekwere nke sị na ya ọ bụ Police Commissioner from Port Harcourt, devere m nonsense. Unu maara, mana anọ m ndụ n'ụbọchị nke tata, nke gosiri na unu mere gịnị? Unu na-eche m. Asị m na ihu n'ihu ka enwe na-ama, ọ na-amachigha azụ, maka mmapụ aha egbu awọ. Onye nna ya dunyere ohi na-eji ọkpa agbawa ụzọ. Unu edunyego m, sị m na m jee jee jee kwusaa okwu Biafra. Ejizi m ike na ebube wee mapụta na nke ikpeazụ a, mana o nwere ihe fọrọ. Na njem Biafra a nụnwa anyị nọ, ee arọbụlagụ ndị Igbo mgbe m kpọrọ akpọ mgbe m gọrọ ọfọ ee ana m akpọkwa zuzugbo zuzugbo mmụọ niile nọ n'ala Igbo mmụọ Igbo ji eme ihe na mmụọ na-emere Igbo ihe bikonu onye nke m kpọrọ ya kpọrọ ibe ya bịaba unu ewekwerena m iwe ee arọbụlagụ ndị Igbo the great ekwensu the god of war of the Igbo land nke ndị oyibo bịara bịa ghọrịa ụfọdụ ndị wee sị na ọ bụzi ya bụ setan ana m akpọ gị The great Ekwensu of Igbo land, the god of war. In case if you don't know, if you go to Yoruba, they call their own Shango. Uh, if you come to Igbo, we call our own Ekwensu. Ekwensu means onye kwe ya asu ya. Eh? Ikwe ya asu or the god of war. ana m akpọ ụnụ wee na-asị ụnụ na ee na ọgụ Biafra anụnwa anyị na o nwere ihe fọrọ gị nwa bụ mmụọ Igbo gị nwa bụ mmụọ Nri gị nwa bụ mmụọ na-emere Igbo niile ife na mmụọ Igbo na-emere ife hmm? gị nwa bụ mmụọ Igodomigodo gị nwa bụ mmụọ ịrọm gị nwa bụ mmụọ Ishan gị nwa bụ mmụọ hmm, Anam, gịnwa bụ mmụọ, ebe ọbụla ụnụ na-anọ na onye ọbụla m kpọrọ ya bịa kpọrọ ibe ya bịaba. Ee, ama m na ụnụ ezuona. Ee, ọya ka anyị tọtuo ụnụ ngịga. Nzu ka m ji n'aka n'ụwa mmụọ, edo nọ m n'aka n'ụwa mmụọ, maka aka na-ama nzu aha amara ihe ọjọọ. Ee, ọ bụ ya mere ihe m ji akpọ ụnụ. nkwụ ike dị m n'aka n'ụwa mmụọ ee ana m akpọ ụnụ wee sị ụnụ bịa bịa soronụ m na o nwere ihe m ji maka ya wee bịa n'ụbọchị tata nwee ihe m ji maka ya wee pụta n'ụbọchị tata o nwere ụmụnne anyị ndị nke anyị na ha na-achọ Biafra since eh, maazị Simon Ekpa ndị iro buoro ya asị na ụgha na ama nke e ji wee bịa tụrụ isie this very Biafra agitation e wee na-agwazi ụmụ be anyị o wee na-asị kama ha ya alụwa ọgụ dịka e si wee dobe ya na be anyị wee lụpụta be anyị, a sịzie ha mba na a na-ede akwụkwọ n'obodo oyibo. Nke nke bụ nke mere n'ọdịnihu a bụ o nwere ihe na-agagharị n'efere mba ụwa nke ndị English na-akpọ ịntanetị. ndị United States eh, congressmen sị na ha na ha dere akwụkwọ against eh, na Yoruba 130 Yoruba group deere ha akwụkwọ ha wee na-atọk ekwu the atrocities na-eme in Nigeria o nwere some people buru palie na ọ America ha na-aga Ndị otu Oge Nkere buru palie wee gwa ndị na-eso ha ee na Amerịka ha gara ụnyaahụ amịtana mkpụrụ mana ndị otu Oge Nkere abụghị the main problem maka ndị nke aha anyị na-anụ ha n'ọnwa n'ọnwa ndị nke bụ the main problem na-abụ ndị nke madam mkpụrụ mmiri onye nke dobere psychiatric na Georgia ọ nke ha bụ the main issue. Nwaanyị a wee chịrị taa wee na-apọblish na-etuwiti on Twitter na ihe niile ya o dere to America na ọ mịtabago mkpụrụ na ya ọbọ ekwuo ekwe kwam gwom ụdị long nonsense wee na-edeceive ndị ndị achịkọta ekwu ọnụ fast forward to this day mm, nna m mmụọ ala Igbo Ndị United Nation ereleasego ndị deere ha leta, ha sị na ọ 130 Yoruba Working Group deere ha leta. Ọ dị na UN website na 130 deere ha leta over the atrocities happening in Nigeria. Nke ị ma na United Nation a na-ekwu Nna m na mmụọ ala Igbo, ụnụ ka m wee mara, ndị nwere the permanent seat there, ndị bụ ekwuo akwụrụ, okwu ha bụ nọmba one bụ United States, ha wee buru i palie, wee na-ekwuzi okwu ihe na-eme in Nigeria called in Nigeria, obodo ụmụ anụmanụ, ha wee na-ekwu ya, nna Mmụọ be anyị ndị a wee buru palie wee gụbe chem wee were ya na-ekwocha isi ụmụ be anyị isi. O nwere ncha ndị Yoruba na-eji asa eji asa asara poverty sị na ha na-asata wealth. Ha were ncha a wee na-ekwozi ụmụ be anyị na brain nke pụtaziri na brain ụmụ be anyị nnọọ o nweghịzi nke fọrọ. Even the little ones o nwere onye nke m na-ahụ na-asị m go on brother go on. Anọzi m na-ele ya ọbịbịa comment a who again is listening to me again this and that o muvuona on thinking that na ndị a dere leta kwa ndị m biko na ọ bụkwa na ọchị ka m na-achị akwa ka m na-ebe a na-akwa m achị ọchị ọ kwa this case ka m na-eprezentere ụnụ mmụọ ala Igbo geenụ m ntị ee na ọ na-eme ekwe kụọ ama agbaa ihe a na-ewute anyị ihe a na-ewute anyị na ụmụ be anyị anyị na ha na-achụzi anụ na-asị na ọkpa anyị yiri ọkpa anụ Ins- eh, kama ụmụ be anyị ya achụ ihe na-achụ ha e wee jide ha wee were ashị na-eme ha taatị e were na ashị wee mee ụmụ be anyị taatị ị hụzie ka onye igbo na-ekwu okwu gị gị na-ebezi akwa na ị bụzi onye igbo ị hụzie ebe onye igbo na-ekwu okwu gị eche na onye a bụ ayi ya n'ara bikonu ama m ma ọ maka onye ara na-achị ha ama m maka ọ madam Halimatu Abubakar nke na-achị ha amaha m ihe meziri ndị Igbo nke a na nke ikpeazụ a biko na mmụọ ala Igbo biko palienu kulienu na emenụ ụmụ be anyị taatị o kulienu kulienu ha kwopụnụ ụmụ be anyị ishi kulienu werenụ nke a mere ugbu a wee kpọlataba ụmụ be anyị werenụ ya wee kpọlataba ụmụ be anyị ashị niile ha na-eburu na-aga na Twitter kulienu wee buru gwa ha na ihe niile ha na-ede na-amịta mkpụrụ na ọ hanwa nọ n'ihu nọrọ n'azụ fast forward to this day na ndị United Nations gbaa ha ọtọ ha amaha na ndị United Nations ya eti ndị dere ha leta kulienu kulienu kulienu na ụfọdụ ndị mmadụ anwụọna na this very Biafra agitation ọbara abana na ihe a na-ekwu my friends anwụọna Ejike anwụọna ụfọdụ ndị ndị nke nọkwanụ under me bụ my my children when I was in the state anwụọna n'ije a ha ebuo n'ibuo, ha akakwa ahụ ma ndị nke nwunye ha mụrụ nwa ma Emmanuel Eke nke shi na Nigerian Army wee retaya wee sị ka ọ bịa bịa zụọ ụmụ be ha agbaa ụlọ ya ọkụ, gbuo ụmụnne ya, ya anọdụ in hiding. Ọ nọ in hiding, a na-asabotaji ya, ya ahụ m wee kpọọ m, Ịma nwanne m, Ịma, o nwere ihe m ma gwa gị, Ịma, na o tego o ji wee dịrị m n'obi, o nwere ihe m ma gwa gị. This young man gwara m sị na Mgbe niile Chinasa Nworu na-eti mkpu wee na-asị na Nigerian gọọmenti mere nke a mee nke ọzọ na ọ Chinasa Nworu na-asabotaji ha. O wee bebe akwa wee beere m sị m na o nwee ka ya ọ ya-esi ekwunwu wee gwa mba ụwa ihe na-eme ha, onye na-egbu ha, onye na-asabotaji ha, onye na-eresi ha to the Nigerian gọọmenti. Mana mind you, Chinasa Nworu nọ na-aba, Nigerian gọọmenti is doesn't know what is coming fast forward to this day. Chinasa Nworu na-emuvuzi in Nigerian government convoy. Ihe ọ ya eme ụmụ Igbo ugboro ole ha wee mara ihe? Ya ka m na-ajụ, ọkwanụ ya ka m buru wee bịaba wee na-ajụ gị mmụọ ala be nna m bikonu kulienu! Mmụọ ala Igbo bikonu kulienu! Mmụọ ala Nri bikonu kulienu! Arọbulago na Igbo bikonu kulienu! nna m ụbọchị gboro bikonu bikonu bikonu ayọ ka m na-ayọ na nwata mara ụzọ nna ya ọ marana ihe nwata nne ya dunyere ohi na-ejikwa ọkpa agbawa ụzọ asị m unu kulie bịa bịa zọpụtanụ ụmụ igbo na ha ya nọ na-ata ọkwụrụ egbusi anyị o ha ya na-anọ na-ata ọkwụrụ egbusi anyị ha ya na-anọ na-eso onye ara egbusi anyị ama m ma nwaanyị onye ara o nyere ha ọgwụ ndị ara nke bụzi m na-elezi ụmụ igbo ha na-ebezi mmee ọkwanụ ihe ha na-ebezi ha na-ebezi ka eghu m na-ele able-bodied men ndị nke nwere ọgụgụ isi ha na-ebezi mmee ọkwanụ ihe ha na-ebezi ka ya ha na-ebezi ka eghu biko nụ ya ka m na-ayọ mmụọ ala igbo ayịyọ ka m na-ayọ nke a kworokwega ha ewepụtakwere ha asị ọzọ ha na-ego asị 24 hours na-edifendikwa asị 24 hours ha makwa na asị ka nwaanyị a na-atụ how many months

akwa ka m na-ebere chi m akwa ka m na-ebere mmụọ ala igbo akwa ka m na-ebere unu wee na-asị unu kulie biko kulie kulienu biko walie bịa bịa nyerenụ anyị aka o ụmụ igbo anwụkwana anwụ kulienu hei ọya Ekpe m na Eke, kpe m na Orie, kpe m na Afọ, kpe m na Nkwọ, ahịa naanọ Igbo ji wee biri o, ụmụ Igbo biko tierenụ m ise, ise, ise, ise. Mm. Biko 130

uh, or support liars who lie to us always. I exposed something yesterday. Do you know what they did? Ndị otu Ngozi bịa bịa sị m o mgbe PM na-ekwu ya na m na-asọpọt ya but na m dịzi against uh, Ngozi because ọ na-ekwu ya. PM never told you that na ya o- na ya o dere akwụkwọ maka ihe na-eme n'ugwu so ha ha talk nke ndị ugwu PM is talking about Biafra PM never tell you that na ndị Amerịka na-ekwu okwu ihe na-eme na North or na- n'ala Yoruba na ọ ya nwa no he always talk about Biafra Biafra first unu eghezina ụmụ asị a unu na-eghere ụmụ be anyị unu ejizina asị akwa raincoat unu ejizina asị eme e- eme pillow unu ejizina asị ebute ụzọ biafra will only come when we stand on the truth because elohim the creator of heaven and earth is god

we write letter write letter write letter write letter edegidere m na website oh, ọ mgbe a ka m ji wee mụ na n'ime email m dedededede m fa ya ndị united nations kpu ishi they were not seeing it they were not none of them were seeing it but today they are telling us 130 yoruba group

chekwaranụ m ya n'afọ chekwaranụ m ya na nkwọ ahịa na anọ ụbọ na anọ ka m na-ekpe ekpere biko na-echekwaranụ m ya o ihe a bụ nwa afọ igbo nwa ka ibe ya maazị simon ekpa odogwu nwa ka ibe ya maazị simon ekpa chukwu a na-ahụ anya n'ala igbo odogwu nwa ka ibe ya maazị simon ekpa chi m chekwara m gị na eke chekwara m gị n'orie chekwara m gị na afọ chekwara m gị na nkwọ ei ana m anụ na a na-asị na o nwere ndị na-achọ ị poison ya n'ebe ahụ ọ nọ na detention na ha na-eme plan in order to poison him maka ha kwuru na six years epeka ka na mgbe six years abịa na six years na-abịakwa n'ọchịchị tinubu during the time a ya-eme aha election mana tinubu asị na atiku na-etake over so 2031 six years abịa mana ekpere anyị bụ nọọ ya pụta before 2031 ekpee m na eke kpee n'orie kpee na afọ kpee na nkwọ ahịa na-anọ ụbọ na-anọ n'igbo ise ise ise ise Mm. nwa ka ibe ya odogwu simon ekpa odogwu na-epe mpe ekele m gị ekpupụrụ m mmụọ gị na ya so wee bịa ụwa okpu maka na ị bụ a blessed child atakata agbụọ the spirit of biafra will continue to guide and protect you We the conscientious Biafrans are here. Anyị nọkwa na-elekwe ndị a niile ndị a sị na ha nọ na kabinet gị hei hmm. atụrụ mụrụ ebula gba aka nwa ejide maazị Simon Ekpa ozugbo ha atụgharịa the men people the church of God become criminal and car snatchers the same thing Ejiofor na-ekwu kamgbe They support Ejiofor's claim. Ụmụ ụmụ ụm- ndị sị na ha chọrọ freedom so ha. Ha atụgharịa gwazie ha na ha na-ede leta to ndị obodo oyibo. O nwee ka ndị ọcha si wee kwa ụkwara ha sị na ọ ha nwa. Ndara. O nwee ka ndị ọcha si wee kwa ụkwara ha sị na ọ ha nwa. Dịka ndị ọcha si wee kwa ụkwara gbasara ndị Yoruba ha bụrụ palie. Ee, na anyị nwa ndị ndị ndị ihere eme ndị na-aghọta the gullible ones say hey na ndị a so ndị a na-arụ ọrụ like this today ndị united nations publish go ndị dere ha leta can you get your brain but don't worry your brain will come from almighty chukwu okike abịama

But I know na mmụọ ala Biafra ya enyere ụnụ aka. Mmụọ ala ikwu nne m ya enyere ụnụ aka. Arọbụrụ agụ ndị Igbo ya enyere ụnụ aka. The great ekwensu ala Igbo ya achụba ndị ọbụla na-edeceive ụnụ. Ọ ya achụ ha n'eke, chụọ ha n'orie, chụọ ha n'afọ, chụọ ha na nkwọ, ahịa naanọ ụbọ naanọ n'Igbo. Ise, ise, ise.

If you declare something now, gwazie ndị be anyị, oh, we will not defend it. We will go and write letter. Leta ka ị chọrọ iji eme ya. Ị hụrụ na ekwensu abụọna ụnụ ọnụ. Show me which people that declared their independence and start writing letter. In Palestine,

Our own people cannot even defend it. The, the Maazị Simon Ekpa being taken away, abịazie gwa ha sị ha na o nweziri another way. The same way ndị Nigeria have been telling you, oh, do it an- in another way, don't fight us. And you know that that fighting ị na-fight ndị Nigeria na-amịta mkpụrụ because in, when a Nigeria army chief is crying, the police is crying that they have lost, they have no manpower anymore. ọhụ ngị nwa ị tagide ha ebe i jidere ha ị hapụ ha ha ha na-ekuru ume ị hapụ ha ha nwee manpower when are you going to go back to start afresh and o nso na ọ bụghị sabo bịa na-akpọ m sabo e mee n'elu mee n'ala mmụọ ala biafra ya judge ana m asị na ọ bụrụ na ọ mụ nwa na-asabotaji ala biafra na-asabotaji uh, biafra struggle

na-asabotage ụmụ Biafra a na-eghere ụmụ Biafra asị were asị wee kwara ụmụ Biafra raincoat ịhụzi onye Igbo ọ na-emezi argue gị na-ebezi akwa na-ajụ onwe gị ebe e dobeziri bre- mentality of onye Igbo asị m the great ekwensu of ala Igbo kulie chụba onye aha na Eke ana m asị ụmụ ejima chụba ha n'Orie Mm, Ọ mara imo be anyị, chụva ha na Nkwọ. Zuzugbo zuzugbo mmụọ niile nọ n'ala Igbo, chụọ ha n'Afọ. Eke, Orie, Afọ, Nkwọ, Ahịa n'anọ ụbọ n'anọ ndị Igbo. Isee. Our own people need to stand up and protect the land of Biafra. From me, from here, from the temple of the great seer, onye o mere amara na na nke ikpeazụ a, I do not hate you, I love you. The reason why I speak the way I do bụ na a kpọfego brain gị n'obodo Afọdebe and I need harsh words to bring your mentality back for you to reason. Ọ bụrụ na your mentality echighata azụ, Ọ mafee fence, nna ịkpọghachitekwa fịakwara ahụ. Ọ ghọkwana na nwoke ibe m akọva n'inyo na-aga, ọ kwa pattern of ara n'ihi na ara dị n'ụdị n'ụdị. O nwere ndị yi coat ayị nke ha, nwee ndị yi babarika ayị nke ha, nwee ndị ṅụrụ ọgwụ ndị ara wee na-ayị nke ha, nwekwanụ ndị, um, ị ma, a na-ayị ya n'ụdị n'ụdị.